Pamene tangokhala chete enansotu kumadandaula koma sanampange chipongwe ameneyo amalimbanatu ndi anthu a MCP-itu yayi sanampange chipongwe ayi ndithu uthenga ndinapereka kale ma busy ndeti dzitulukirabwe mwachoncho yayi mwachanguchangu tutipatsirane nkhani yokhudzana ndi a Shadrack Namalomba a Namalomba anapezeka zonoti basitu uyatseni ulendo kupitatu ndekuti ku kampani ya Airtel ku Lilongwetu kumeneko Kukafika kumene kuja inu ndakupezani ee. Ulendowu nde sizotinso nde tapita patali. Ndikufuna inuyo mungondifotokozera kunena kuti ndi chifukwa chani kodi network sikugwira kunoko ku Malawi? Tikukhalabe nde kuti ndi ma issues, mavuto osiyanasiyana ukamenya ma call ena kumadropa ukazapeza kuti upange zinthu ma data kufoira chani vuto lanu ndi chani tafotokozani chifukwa chani mwakhala mukufunsidwa mati tikonza tikonza koma nde kutino zinthu zikungokhalabe chimodzimodzi mavuto ake omwe omwewo tafotokozani vuto ndi chani? Kumene kujatu ndeti makosana analitu kugwidwa njakata afotokozeso zotani? Nanga si ulendo anati anapasidwa ndekuti ka miyezi ingati ka last time tinaulusa nkhani imeneyi tifotokoza bwino kuonera kutsogolo kuno koma ndekutino njakata kubwera ndekuti amene anakumana naye kumeneko makamakatu amene amayimira kampani imeneyi dzina lake Abudu Shaiki ameneyitu anapezeka zoti wayamba kufotokoza zoti ayi pepani bwana Mavuto amenewawa chimene tipange ifeyo tiwakonza ndekuti chani in 6 months mungotipasa ifeyo miyezi 6 tiwakonza mavutowatu akuchitika kuteko osati fukwa choti ifeyo tikulephera kuti ntchito yathu chani chani achitika fukwa chonoti makastomala achuluka anthu achuluka nde amati akalowano pa laini amakhala anthu ochuluka kulimbirana ndekuti malaini ochepa nde vuto ndilimenelolo koma tikonza zimenezizi komanso nde kuti forexso yikukhala ngatinso yikutivutanso nde fukwa cha forex network ikumatani ikumavuta eh ma connection ake ovuta bwanji forex ndi network kaya pamenepo sitidziwa zoti kaya ma connection ake amayenda bwanji komano akukamba tumotero ati ndalama zakunja ma dollars kusowekera kwa ma dollars kupangitsa zonoti network idzivuta kunoko ku malawi Ayi, mabizinesi awo akudziwa amene amayendetsera koma chomwe tingakambe ndi chimodzi nkhani yokhudzana ndi makasitomala kuchuluka tiyikambabe chakutsogolo kuno nawo namalomba sanachedwechedwe ya wauza magaye kunena kuti nde uthenga uno musakhale kumaona ngati kuti mwina wangobwera kwa inu nokha a Airtel kuphatikizaponso inuyo a tnm nonse makampani amene mmatipasa netiweki kunoko ku malawi Inuyo tikukuuzani zonena kuti ngati simukonza mavuto amenewa chaka chinochi pomafika kumapeto kwa chaka chino mavuto amenewa akupitirira. Kuchoka ku boma tikuyitanitsano tsopano makampani ena kuchoka kunja kuti no azatani azagwire ntchito yopereka network kuno. Chifukwa nde kuti inu mwatani mwalephera tiyitana makampani ena ochoka kunja. Kodi kaya nde kuti ikhala kaya ndi MTN? kaya ndi telkom yaku south africa ija ndekuti ma company amenewa abwera kunoku basitu azapeze kuti atani ambe kugwira ntchito kuno azitipasa network nanga si inu ndekuti mukufoyilitsa basi tingopanga choncho tikuthana nanu totikatero ndekuti TNM kuja ku airtel njenjenje ku tnm nso njenjenje chifukwa chani akuziwa zonena kuti pamene makampani ena abwera choncho ndekuti no zikhala zija zoti no zipangitsa kuti no business yawo ija zikhanso mwina ikumavutavuta chifukwa ifeyo tikuziwa kale kuti no tnm mbola airtel mbola mwayiona kubwera kampani ina yake ndipo ndi kampani ya nyuwani izaonetsetsa zoona kuti no kuchita bwino cholinga chonena kuti ipereke rekodi yosiyaniranapo ipange nde kuti mbiri yosiyanilanapo ka chithunzithunzi kabwino konena kuti anthu aziona kuti komatu network ya company ya nyuwaniyi nde yugwiradi bwino kusiyana ndi ya airtel ndi yoti tiyeni tisamukireni kuti kumenekoko kuti nde kuti nawo azipanganso ma profit nawo zizapezeka zoona adza airtel ndi a tnm agwa nayo chifukwa chake muzidabwa kunena kuti chifukwa chani kunoko ku malawi tili ndi ma network awiri okha tapitani m'mayiko anzathuwa Ku South Africa mukapezako nde kuti ma network angapo ndithu eh at least nimadziwa atatu koma mwinanso alipo ochuluka, Vodacom nde kuti kuli chani kuli nde kuti MTN kuzabweranso nde kuti cha Telkom zachiziwikirenso kuti mwina kuli ma network ena mwina. Ndetu kunoko kumadabwa kunena kuti ndifukwa chani tili ndi ma network awiri okha why only Airtel ndi tnm bwanji kodi? Muzaona zonena kuti iyitu ndi nkhani ya business Airtel ndi tnm nde kuti amapita kukakhomelera, Ngati ma company ena akufuna abwele kunoko iyayi musaloleze amenewo chani chani ifeyo chani chani mwinaso kukamakathilaso tindalamaso ndekuti mmalo oyenelelawo kutino basi ukadisha disha cholinga choti akhomelele anthu ena asabwele kuno mma company awo mwaiona kapena ena akamapereka ziganizo zoti tikufuna ma company ena abwele kuchoka kunja ndekuti aja amatsekeleza tsekeleza chifukwa amaziwa zoti kungobwela ma company ena ndeti azayamba kulimbilana ndekuti business company yawo izapezeka kuti yatani yamba nde kuti kupangidwa affected kulowa pa kulowa pansi malinganso ndi kunena ali kale ndi zimbiri zoyipa nawo ndi zimene akubwera namalomba apa kunena kuti iyayi awapa nde kuti no sinanga mukukanika mwatikakamizano kunena kuti mukangolephera kukonza mavuto amenewa this is your final year chaka chanu chomaliza pomafika kumapeto kwa chaka chinochi nde tikha tabweretsa network zina basi akamayankhula chonchi timaziwa zoti wayamba kale ndiye kuti kukambirana ndati ndi makampani ena ake kunjako kuti mwina mwake abwere azapange supply network now nkhani iyi sikoyamba ma guy of course za network izo nde tinafotokozapo and anthunso mukukumana nazo amene muli kuno nde muli ndi experience yabwino Network ndi vuto amwene. Ukati nde kuti uyimbe ma phone mavuto okhaokha. Penaso ma message aja pena akatachedwa pena nde kuti kuzabwera ma data a internet zosagwira amwene. Nde ndi mmene zilili panopa. Anthu ena amakhala kumapanga ma business pa internet not only pa internet pokhapo enaso akumakhala nde kuti akuyimba ma phone kuti apange ma business osiyanasiyana zonsezo zikupangidwa affected. Ndeno tikuti nkhani iyi sikoyamba tinayiulutsapo makamaka miyezi yapitayo tinkakamba zonena kuti kwabwera Mayamiko Nkoloma amene ndekutino ndi mkulu oyang'anira bungwe lija la Macra loyang'ana za mphepo kunoko ku Malawi ndi ma network. Ndipo anakumananso ndekuti ndi amenewa aku Airtel ndikuwauzaso chimodzimodzi kunena kuti inu ma guy aku Airtel network ikuvuta konzani mukapanda kukonza ndekutino mundipangitsa kuti ndipange act nde kupanga act zomwe zitachitikezo kaya muona kuti zizachitika motani komano konzani and anawapatsa I think kaya unali mwezi kani miyezi iwiri kaya ikuyenera ndekuti nthawi imeneyoyo ikuyenera kukhala kuti yatha nde kuti a Namalomba akubwera kumaza kukapezeka atakakomananso ndawa nde mwina mayankhulo mutha kumvesesa chifukwa chonena kuti ndi amene amayang'anira za ma network wait nde a Namalomba kodi akapezeka kumeneko ngati ndani e, mwinanso kuti kumafunsa funso kuti afuna atamike iya iwowa sotu paja nde kuti ndi nduna yoyang'anira za information nde kuti ma department onsewa achina Macra amenewa zanzanzana akwene akhoto amalumikizana ndi unduna umenewo komanso nde kuti nkhani za network mauthenga akuyenda bwanji iwo akuyenera kumathirapo mulomo nchifukwa chake ena akupezeka zoti akapanga act musaiwaletu paja panopa nduna ina iliyonse ikumaonetsa zoti ikuchita zo, ikutakataka cholinga chonena kuti asa, asathotholedwepo pa undunapo nangatu paja adayamba kale kuthothora Peter Mutharika eh? mwina mukhoza kuti asanachotseko nduna iyaya anachotsa wachotsatu nduna a Peter Mutharika anadzasuntha ndu manduna zina zake kuzipitisa kusuntha nduna ma swapping nkumene imene ijayi ndi sign onena kuti wachosako kumene kuja kukamupitisako akalephera kupangaso perform malo amene apawa azangochoseratu choseratu mwina muzidabwa bwanji ino kodi ino nduna zina sanazisunthe Bwanji nduna zina sanazisunthe koma zina kuzisuntha? Zomwe zinasunthidwazo nzachidziwikire nde kuti performance sinali bwino and anapanga kale mark kunena kuti simuchita bwinoyi so chatsala nchonena kuti inunso pano tikuthotholaniponi inunso pano. Imene ija inali ngati warning mwanjira ina yake koma warning mumadziwa warning yachikulu simachitobwera ngati warning imangobwera ndi ma action oti okay wekha nudziwonera kuti aya apatu ndi warning ili apa eti nde kuti ndikokere masokosi anga mmwamba let me pull up my sockses kunena kuti no ndiyambe kuchita bwino Kusiyana kuli kunena kuti apa apa ndikuti ndizikhalaso slow otherwise. Nde nduna ina iliyonse ikuonesesa zonena kuti ikupanga ikupanga zomatukutuku pa ground kuthamanga nkhani zake ndi zimenezi. Of course at the end of the day tikuyang'ana kunena kuti kodi nkhani zimene akubweresewa ndi nkhani zoti zithandiza ngati Amalawi. Yeah, nkhani za network izi nzofunika zikonzedwe and timaona ngati kuti no. Anthuwo ati akukamba apa chifukwa ndipo aululana apa. Poyamba paja amangoti fibre, fibre koma apa aulula kunena kuti makasitomala achuluka ndi network zikukhala ngati no tikulimbirana. Tisamalimbirane ma guy timaitolipira izi si zaulere ya, timaitopereka ndalama kuti tigule ma bundle airtime ndi zina zoterozo chetingapange tangobwesani makampani enawo nanga sitachuluka iwo akhale ndi makasitomala amene angakwanise kumapanga supply network bwinobwino makampani enawo azatengeso makasitomala enafe fukwa enafe nde tikunena kuti ifeyo ndi makasitomala kale a network zinazo mwaiona ngakhale sizinabwere koma ife ndi makasitomala kale a network zimenezo fukwa izizi nde zatipanga kale let down Zinali zimachita kupyesa mtima munthu kupanga upload video koma nde kuti uyidikirire uyidikirire 45 minutes ukudikirira video iziyenda nde kuti mu tima tima bytes tija osatinso ma kb osati ma kilobytes koma tima bytes tenitenite iziyenda kumafika 900 bytes kenako isafike nde kuti f- ah, 500 aha sizoona iyayi tikufuna zonena kuti network ukafuna kupanga chinthu upload tiye ithamange koma ati ali ndi 5g tikufuna izithamanga ndithu kumagigima 1mb 2mb 3mb mwinanso 4mb 5mb per second kumene kuti nafenso tizithamanganso ndi zinthuzo koma ulimbane ndi network ulimbane na penanso nde ukayang'ana ukapanganso research nkhani e Ukawerenga zima article zina zoterozo pa internet kuti uku kuti umvetsetse nkhani ija amwene network ikajama kumene kuja ndi kuti sukuona zina chilichonse no, no internet connection koma uti ukapanga check data uli nayo ah, zosayenda amwene ifeyo tikuona kuti no angobwesa makampani enawo simple basi tikatero ndikuti ma solution apezeka akutitu